Ya, mwaswera bwanji abale ndi alongo tikulandireni mwapaderadera ku sabbath monologue ya lero Ah, ya lero Ah ndalimba mtima kutuluka panja koma kukuzizira modabwitsa kwake masiku ena kumatentha ngati kuti summer yayamba koma ikuonesa kuti summer sinafike mwabwinobwino eh. Tidakali mu spring of course sinafike mwabwinobwino. Tidakali mu spring ndiye eh ngati kunoko Ah, kumene ndimakonda kubwera kuno zapangira monologue kunoko ndi kumtundako, ndi ku north-ko pang'ono it's northward ndiye kumakhala ngati kumazizirirako kuposa kumene ndimakhala eti kumusi uko kwa kumene ndachokera sikuzizira mmene kukuzizira kuno koma kuno kukuzizira koma ndabwerabe panja mwamwayi ndavalabe cha, cha mphepo ndiye bolako koma ndikuona anzanga amene anakulira weather imeneyi ena akungoyenda ndithu opanda olo cha mphepo ine iyi ayi ine ndinazolowera zotentha izi zanuzi sindikukwanitsa ayi kumakhala kumayenda opanda cha mphepo komabe uh, Ambuye achitira chifundo uh, mazatulukira kadzuwa pang'ono mwina tili mkatikati mwa monologue Mwina Mulungu andichitira chifundo, mwina kadzuwa kawalako pang'ono kuti tikhaleko ndi ka warmth pang'ono. Yeah. Komano I hope you had a wonderful Sabbath. I know kuti monologue iyi uh, mumaionera Sabata itapita. Uh, I know anthu ena aku Area 47 uh, mwa-enjoya mwa, mwa, mwa-enjoya ulaliki wa Leonard. I received a phone call Kuti no kunali ulaliki wabwino kwambiri uh, ndiye I know what happened ku 47 SDA Church kuti no ayi anthu adalitsika um, yeah um, it's, it's nice it's, it's, it's nice to have you guys around kwambiri and uh, ndithokoze Aaa maina anu apa YouTube apa Google amakhala ngati osi amakhala ngati ndi ena ena ndi oti uh, sometimes pamakhala kuti si dzina la munthu bwinobwino ndi ena sindimatha kuwadziwa ena basi poti email umatha, umatha kusevera zosiyanasiyana eti ndiye koma ndikuwaonabe maina ena ndi ena amene ali very consistent on this channel amene amapanga comment amene ama ama amationera kwambiri I think number one ndi wina wake timati zapio uh, uh, so welcome if you're watching zapio yeah, naonanso a comment from uh, hastings mbewe i saw another comment munthu ananitchula dzina koma i'm not really sure who that person is ndithokoze kwambiri tisanapite patali Ah, ndithokoze kwambiri kuti mumationera tisanapite patali and please muzitionera please comment ah, zimene mungathe koma munga comment tisanapite patali kwambiri remember to like the video paja ndinakuuzani kale how it goes kuti no video kuti ipite kwa anthu ena kuti anthu ena ayilandire you should be imafuna ione kunena kuti kodi anthu akuikonda content iyi so you have to like the video osangoonera click like ngati simunapange subscribe and you love our content also click subscribe komanso uh, write a comment tisanapite patali um, topic yathu ya lero tikamba za institutionalizing communion with god kapena kuti institutionalizing prayer and bible study ndimasulira bwinobwino what we mean by that tikafika kumbali imeneyoyo tikafika kumene kuti what do we mean by kupanga institutionalize communion with god and why nchifukwa chani zili zofunikira kwambiri kuti tipange institutionalize nchifukwa chani ndayuza chizungu imeneyo ndimasulira don't worry Uh, mumvetsetsa what i mean that's the topic imene titakambirane lerolo koma tisanafike ku topic imeneyoyo ndinali nanu funso ndikufuna mundilembere mu comment umo uh, write down in the comment right now ndikufuna ndifunse funso ndiye ndikufuna ndimve maganizo anu uh, mukhoza kulemba in the comment chimene chimasuntha ndi chani Mu- muku uh, mukuganiza kuti chimene chimasuntha ndi chani pakati pa dzuwa ndi dziko lapansi kapena kuti earth limasuntha ndi dzuwa kapena limasuntha ndi dziko lapansi nawo ena mukhoza kumadabwa kunena kuti aa ah, ah, isn't it obvious mesa kuti anatiphunzitsa kale tinaphunzira kale sukulu tidapitatu ife anatiphunzitsa kale geography tinaphunzira kale zakuzakuzakuti maganizo anu ndi otani i really want to hear maganizo anu so please leave a comment pansipo talembani aliyense atayipe maganizo ake mmene akuganizira kuti chimene chimasuntha ndi chani pakati pa dziko lapansi ndi dzuwa lakumwamba tisanapite tisanapite patali Titseke maso kutino tiyambepo mkambilano. Ambuye akumwamba, tikukuthokozani chifukwa cha nthawi yabwino imene mwatipatsa. Tikukuthokozani chifukwa cha maola a sabata, madalitso anu ochuluka amene mwatipatsa. Pameneno tikuyamba kuti tikambilane mawu anu, pamene tikufuna tikambilane za pemphero ndi bible study, kufunikira kwake ndi theme imene takhala tikuyikamba kwambiri. koma tifuna kuti tiyikambebe. Tisangochokapo mwachangu changu chifukwa ndi yofunikira. Chotero mutipatse Mzimu wanu, ine mundipatse Mzimu wanu Woyera. Anthu anu omvetsera muwadzadze ndi Mzimu Woyera. Mutifungatire, muwa, muwa, mutithandize tonsefe kumva mawu anu, kutseguka maso, kumvetsetsa chimene mukufuna ife tiphunzire. Mu dzina lopambana la Yesu Khristu tapemphera. Amen. Alright. Ndiye ndafunsa funso i hope mwataipa in the comment maganizo anu chimene chimasuntha ndi chani pakati pa dzuwa ndi dziko lapansi ineyo of course this is not our topic but timakonda kuyamba ndi ka, ka diversion pang'ono ka tri- Trivia, tikhoza kutero, eh? Trivia. This is not a salvational issue. Olo anthu atapanda kuzidziwa izi sikuti zia- zingawathandize kuti akapezeke ku ufumu wakumwamba tsiku linake. It's not necessarily a salvational issue koma it's just uh, chili mu chili mu chili mu buku. Mwandipeza ndikati chili mu buku ndi topic yoti no ili mu buku komano si topic yoti azafunsa pa mayeso. Mwadziwa matopic amene aja ku secondary timati uka umatha ukawapeza mu mu- ma, ma textbook athu aja amatha kukhala ndi matopic ambirimbiri simumaphunzira zonse ayi pamakhala zinthu zake zofunikira zimene no zili zoti zibwera zimabwera pa mayeso amafunsa zamusira basi koma panali zina zoti no nzosafunikira zoti zili mu buku ndi knowledge koma no ndi yoti siili mu syllabus so knowledge imeneyi mu buku ilimo ndi truth Koma si present truth. Ndi precious truth. It's the truth, it's right there in the Bible, koma it is not present truth. Nde ineyo I think nakuuzani mu video yatha kunena kuti ine I love the truth. Nsaname I love the truth. And uh, I really love Aaa mulungu akamatitsegula maso nkumationetsa zilungamo zina ndi zina its just the truth there for our benefit to enjoy yesu said kuti i am the way the truth and the life nde when you are mukama tikamadziwa chilungamo nkumakhala expose ku chilungamo ine zimandikomera kwambiri and zimandidalitsa mtima wanga to be in the truth mwanjira ina kukhala wotseguka m'maso because satana akunamiza anthu kwambiri akunamiza anthu kwambiri and zambiri amatinamiza zambiri zimene waphunzira nzabodza I'm telling you the truth zabodza nzoti sizi- sizipanga stand the test ya baibulo nde ine I would rather believe the bible komanso zima zimathandiza kumayenda mu maso otseguka even though zinthu zina zina zimene kuti they are not necessarily present truth koma zimathandizira your mindset kukhala yotseguka because it helps you to see ma deception osiyanasiyana amene satana akutani amabweretsa ukangokhala munthu wongokhulupirira china chimene ama- am- amaphunzitsa chimene boma limatiuza kungokhala munthu wongolandira china chilichonse i'm telling you umakhala prone kuti no upangidwe deceived nde umakhulupirira chilichonse chimene a boma anena ayi matenda awa abwera he landirani izi and am telling you anthu a- av- ama- amavulala with such a mindset because they don't sitipanga examine ku- kuima kaye kuona kuti "Ah, izi ndizoona izizi ah, izioneka sizi- sizioneka za- zoona no so we don't examine to see kuti kodi ndizoona timangolandira china chilichonse which is not a good idea komano anyway so this is just a trivia thing is not necessarily chimene tikambirane ndanena kale kuti topic yathu lero tikambirane za institutionalizing prayer and bible study communion with god kuzipanga institutionalize that's the topic imene tikambirane after tikamaliza the trivia i don't know kuti mwayika yankho yanji of course i'll read after Oh, by the way, ndikukumbukira tinakambirana zonena kuti I need to send you ma verse. eh? Ndinena kuti tumizani ma, ma, ma, ma verse. Leronso tikambanso ma verse amene aja. Koma ndifuna tipeze njira. Ndiye ngati I don't know mulembe so write in the comment. The comment section is very very important. It's how I know what you think. Nanga this is YouTube. Eh? This is not WhatsApp. So this is YouTube. YouTube, for me to know, you need to write in the comment. ndingakutumizireni bwanji muli ndi muli ku- ndinu aku malawi muli ku malawi do you have a whatsapp number if you do ngati muli ndi whatsapp number write the number in the comment kuti ine ndikutumizireni pa whatsapp mavesi aja alipo Alipo ma resources alipo I should send you ma verse tinakambirana last week amene munaonera presentation ya last week. So please write in the comment, put down your phone number kuti you know how do I send you ndikutumize ngati muli pa WhatsApp ndikutumizeni pa WhatsApp. Ngati muli ndi email ndikutumizeni kaya pa Gmail munditumizire email yanu I can send you those verses. I think tipange choncho because I cannot Sindinazipange sizili pa Google drive ina iliyonse kuti ndiike link apa komanso I'm not sure if the link will work tili ndi ma subscriber ochepa pa zina, zina ndi zina sizigwira ntchito kwa ma small channels right so yathu ndi small channel anthu simupanga click subscribe nde ikula bwanji channel anyway uh, iyo that's just a, on a lighter note ineyo ine ndimakhulupirira kunena kuti ah, chimene chimasuntha ndi dzuwa not dziko lapansi thats my belief belief yanga yongoganiza ndekha ayi ndithu the word of god mawu a mulungu amanena chani pa nkhani imeneyi is very interesting

koma imakamba mawu ngati immovable, cannot be shaken, you know, zoterozo kuti you know standing on its pillars kuti ndi chinthu choti chili firm that's why earthquake imakhala a very big deal because nchinthu choti sichimasuntha wambawamba koma earthquake imapeza kuti yagwedeza those foundations and earthquake ina yake ikubwera yoopsa ili mmiliri 7 kumapetopeto kwa miliri 7 ikubwera yoti idzagwedeza chinthu chimene cha immovable chi kuchigwedeza mabuilding kumango laying low laying flat time of trouble time of trouble nchifukwa chake yesu am- amanena kuti hide in me come to me while i can still be found for a time of trouble si nthawi ya masewera mundipangisa ndilowerenso direction inatu time of trouble si nthawi ya masewera so kuzabwera chi earthquake chimene chizagwedeze these foundations koma ine i believe kuti this thing chimene we are on right now ichichi si chimene chimasuntha Tabwe- bible ndi buku losangalatsa kwambiri and you know tinakhala kuti anthufe tinatsatira mulungu mapulani a mulungu bwezi zambiri s- zomwe timaphunzira ku babulo si bwezi zitatipanga affect koma because we went with Babylonian education nde basi you know amatiphunzitsa ndi anthu aku Babulo. Pomwe tinakhala tili ndi masukulu athu abwinobwino oti sanapange zoti no tizilandira masyllabus athu from Babylon, mwina bwezi tikuphunzirako zinthu zabwino, you know, geography yabwino yachilungamo ya m'Baibulo, biblical based. Baibulo limanena kuti tikawerenga ngati pa joshua 10 pa verse 12 apa ndatsegula mumakumbukira what happened when was it? kuti mulungu anauza ana you remember the story imene inayendera in fact let me just read it for you nthawi bwanji 14 minutes okay yeah let me

This is interesting. This is very interesting. Zinthu ziwiri zalamulidwa kuti ziime, dzuwa ndi mwezi. Now, model imene amaphunzitsa dziko lapansi imene kuti mwezi mwezi ndi uma umazung- umayenda around the earth. Right? Umayenda around the earth. Zimenezi ndiye timaphunziradi. Koma mo- amatiuza kunena kuti koma dzuwa ayi dzuwa ifeyo dziko lapansi ndi limene limazungulira dzuwa Koma in this verse tikuona kunena kunena kuti chimene chalamulidwa kuti chiime ndi dzuwa osati dziko lapansi. Now abale ndi alongo amati let us reason together. Chinthu chimene chaima choima choti sichikuyenda mungachilamule kuti chiime mukundimvetsa logic yake awa pali desk awa mwina simungayione iyi pali desk i- i- iyi ili apayi ndiye ndiziyiuza kuti ah, ima, ima pompo the desk is not even mo- is not even moving inakakhala imatha kulankhula bwezi itandiuza kuti ah, ndi- ndayima kale lero i'm not moving ndayima kale i'm not moving so Logically, logic, inu eh? Logically, tikuyenera kuona kunena kunena kunena- kunena kuti of course this is spiritual logic now yoti no you know sanctified by the spirit. U- Tikuyenera kuona kunena kunena kuti no ah, pamene popo ndiye kuti chimene chikuyenda ndi chimene chikulamulidwa kuti chiimecho. So dzuwa limaziyendera and linali around the area of Gibeon and it is likulamulidwa kunena kuti yima pa Gibeon pompo. And iwe mwezi yima mu valley ya chani ya Ajalon. This is literal zinachitika ndi zenizeni. Dzuwa lidayima mwezinso unatani unayimanso osamaenda. Verse 13 akuti and the sun stood still. and the moon stayed zose so it shows kuti verse iyi ikutionetsa kuti mwezi ndi dzuwa zimatani zimayenda zimayenda and zinalamulidwa this day kuti zisatani zisayende and nde akuti until the people had avenged themselves upon their enemies nde tamvetsana akuti is not this written in the book of Jasher kuchita kutsimikizira olemba kuti kodi izi sizinalembedwe izi si history si mbiri yoti idalembedwa kuti dzuwa lidaima, mwezi udaima, si mbiri iyi akuti nkubwerezanso so the sun stood still that is katatu now in paragraph imeneyi yokha that is katatu kuonetsana kuti dzuwa likutani likuyima ndimene likulamulidwa kuti liyime so the sun stood still in the midst of heaven ili mlengalenga paja dzuwa limayenda mlengalenga lili in the heavens according to genesis mulungu anayikhazika in the heavens and akuti and the sun stood still in the midst of heaven and hasted not hasted silinafulumire silinali pachangu dzuwa hasted not to go down about the whole, to, sorry, hasted not to go down about a whole day akuti silinafulumire kuti likalowe silinapite kumene limapita paja limakhala likuyenda likuyenda ndi akuti silinapange changu kumayenda kukalowa about a whole day inangoyima dzuwa not dziko lapansi so ine chikhulupiro changa choona kuti imayenda ndi dzuwa that's chikhulupiro changa genesis verse yomaliza kenako tiyambe uh, institutionalizing prayer and bible study verse yomaliza pa nkhani imeneyi masalimo ndikuyiwala eti masalimo chani kodi amenewo ah. ndimakumbukiratu kuti ndikuyenera ndiyikumbukire masalimo chani kodi inu oya masalimo 19 masalimo 19 ndingofika pa verse 4 poti uh, nthawi ya trivia yatha sindifuna kutenga nthawi yambiri pa trivia tiyambepo eti verse 4 masalimo 19 verse 4 akuti their line is gone out through all, through all the earth and their words to the end of the world akukamba za i think akukamba za context yake ndi ya firmament ndiye akunena kuti in them mkati mkatimo hath he set a tabernacle for the sun so dzuwa analipangira akuti tabernacle tabernacle ndi ngati temple eti kachisi dzuwa anayimangira kachisi yoti idzikhala mkati mwa ili mkati mwa kachisi mwa tabernacle imeneyoyo verse 5 akukamba no verse 5 ipangano describe dzuwa no eti ifotokoza za dzuwa akuti dzuwalo is as a bridegroom mumva nkhaniyo akuti dzuwa lili ngati bridegroom nde tamvetsana akuti coming out of his chamber likamatuluka m'mawa muja mukamaliona limakhala ngati likutuluka ngati liku- likudzuka chonchi likubwera likutuluka, ati, and rejoiceth as a strong man to run a race, imakhala ngati ikutuluka chonchi, ngati yakonzeka kuti ino ikufuna ithamange uh, mpikisano right? verse 6 akuti his going forth akukambatu za dzuwa right? akuti his going forth is from the end of the heaven imachokera uko kumapeto and his circuit unto the ends of it ima and by the way circuit ndiye kuti ndi mzunguliro eti circuit ndi kuzungulira circle circuit ndiye kuti his circuit unto the ends of it and there is nothing hid from the heat thereof mwa njira ina imakhala ikuzungulira Pena paliponse padziko lapansi pano, dzuwa limakhala likuzungulira, likuwomba, pena paliponse padziko pano. Ine ndinakakonda kuona kuti masukulu athu, koma poti ndi masukulu a Babulo, nde amakhulupirira zimene what science Paul anayinena kuti the, the science falsely so called Zim, amakhulupirira zima authority ena ndi ena not authority ya mawu a mulungu ine ndikuona kuti skulu yakumwamba izakhala skulu yokoma kwambiri yo- yopanda any false education mulibemo education yonse yabodza skulu yakumwamba izakhala skulu izakhala skulu yokoma kwambiri yapa dziko lapansi imachuluka zinthu zabodza zinthu zoti no satana waonjezeramo to, to trick us ine ndimakhulupirira geocentricity geocentricity ndi imeneyo yoti imatanthauza kuti dzuwa ndi limene limatani limasuntha ndi limene limazungulira pena paliponse kukawalitsa pena paliponse pa dziko lapansi quotation ina yake ya Ellen White Ellen White ananena kuti the suns in their systems going around the throne of god ma suns ana, ana, ananena ma suns kuti ngati in plural right? poti we know kuti kuli mayiko ena amene sanagwa amene sanadye nawo chipatso so there are plenty of suns m'mayiko ena and akuti in, the, in those systems in those systems they are going around the throne of God, giving glory to God. God is the one in the center, not the sun in the center. Nchifukwa chake anthu ena akamabwera ndi maconspiracy matheory awo nona- omaona kunena kuti ah, kodi dzuwa ndi imene mwayika pa center mukufuna kuti ifeyo tizizungulira dzuwa imeneyi koma si sun worship ena ama- amapita kumeneko kuti koma izi si sun worship izi si za ma freemason izi ma freemason awo choncho amaka twist zinthu kuti no asokoneze anthu koma bible imanena kuti let ata let god be true and every man a liar romans chapter 3 let god be true and every man a liar nde it's up to you to believe what the bible says kuti dzuwa ndi limene lidayima kapena what science says kuti no dzi- dziko ndi limene limayenda so in this case ngati dziko ndi limene limasuntha ndiye kuti tsiku ilili Kuti dzuwa liime, ndiye kuti linapanga pause ndi dziko lapansi, linaima, kenako dzuwa nkuima. Ah, for me, for me, this doesn't make sense yabwinobwino. Alright, topic athu ya lero. uh, we are in now 24 minutes iyo inali trivia chabe ndimve maganizo anu what do you think uh, ndafunsa kale maganizo anu ndiotani chimene chimayenda ndi chani kwa inuyo ten maganizo anu mmene mnaphunzirira mmene mmaganizira chikhulupiriro chanu ine ndimapanga respect maganizo a wina aliyense uh, sikuti maganizo anga ndi okhonza uh, kapena kuti ndi amene aku- muyenera kuwatenga no matter what ayi Ayi, ayi. Ine ndangopatsa maganizo anga kuti ine ah, panopo unless I'm told otherwise on the last day kuti ayi iwe umakhulupirira zako zako ndi dziko lapansi limene limasuntha. Yeah, fine. Koma for now ndikhulupirira testimony ya Baibulo zimene Baibulo likutani likunena. Institutionalizing prayer and Bible study ndipempheranso kachikena ambuye pamene tikufuna ti Tione topic ofunikira theme imene takhala tikukamba wiki yatha tinakamba yomweyo and in another monologue tinakambanso nkhani yake yomweyo ndi theme yoti ino yoti timakonda kuyibwerezabwereza ambuye akumwamba mukhale nafe mutithandize kumvetsa because it's a very very important theme moyo wathu wa uzimu mu dzina la yesu khristu tapemphera amen institutionalizing prayer and bible study tikutanthauza chani tikutanthauza chani tikati institutionalizing prayer and bible study what do we mean kuchipanga institutionalize chinthu ndiye kuti mukuchikhazika

so chinthu choti chimenechi chasanduka its institutional ndiye kuti chasanduka is now cha- chankusanduka chizolowezi no chankusanduka chimakhala permanent permanent ndi mmene chilili mwachipanga institutionalize mwafika potino ndi it's, of, it's official now topic imene tinayikamba wiki yatha tinayikambanso other monologue ndi theme yoti yofunikira kwambiri because moyo wa ukri- wa chikhristu mapila awiri amenewawa pemphero and bible study ndi ma indispensable. Ma pillar indispensable ndi kuti nchoti simungachichotse. Mwa njira ina kulibeko Mkhristu, kulibeko Mkhristu olo mmodzi wa pa dziko lapansi oti no these were not the two principles Of course mwina kalekale kunalibe the actual word of God kuti kunalibe the Bible. Koma the principle was still there. Enoch amene apanga commune ndi Mulungu amene apemphera. Noah eti kuti angelo amabwera kuzampanga instruct. So there's always instruction. There's always mawu a Mulungu to come and speak to you zoti no zoti uzidziwe knowledge. So these two activities they are very very ndizofunikira kwambiri. very very important so pa- pakuzizira pano eyi aya pakuzizira koopsa maka maka maka ndikuzizidwa osati thupi kwambiri koma mmanjawa eh, ndamene akuzizidwa koma amene ena kuti anzanga anazolowera awo akuyendawo alibe sanavale ma glove ena aliwonse ayi ndithu anzathu awa ndi weather imene anakulira basi yozizira choncho anyway um, you and me abale ndi alongo kumene tikulowera kwete tili, tili kumapeto a nthawi nde tikuyandikira tikulowera tikupita tikupita ku chi ku mapeto ku, ku, ku climax ku finals tikupita ku finals tili pa chiopsezo kwambiri ngati sitinapange institutionalize sitinakhazikitse prayer and bible study sinafike popangidwa institutionalize mmoyo mwathu ngati zinthu zimene zidakali optional zongochitika mwa apo ndi apo Mukangoganiza kapena pamene papezeka mpatapo you are in big trouble, big trouble. I have to be telling you chilungamo. Sindimayenera kumakubisirani zoona zake. zimafunika zifike zinthu zimene zizi mmoyo mwanu zifike pa institutional zachikhalire permanent zokhazikika zochitika daily kuti no matter what the circumstance no matter what the condition no matter what where you are or what is happening izizi ndi zachikhalire kudya chakudya Kudya kaya ndi breakfast kaya ndi lunch is institutional. Zimachitika nzachikhalire. Zivute zitani kaya wakwera ndege, kaya uli mu boti, kaya ndi nthawi ya mayeso, kaya kuli nthawi ya maliro, any occasion. kumakhala zakudya it's, i- it's nku- mumayenera mudye basi ndi, ndi chokhazikika kuti mumayenera kudya it's the same thing ndi moyo wauzimu prayer anthu ambiri sadziwa mwina sali ambiri koma ena sadziwa mwina ndinene kuti ambiri prayer Pemphero ndi moyo wa wa mzimu wathu wa uzimu wathu. Baibulo ndi moyo. Baibulo ndi mphamvu. Pemphero ndi mphamvu. Timayenera kumapita to these things, timayenera kumapita ku pemphero, kumapita ku Bible study kuti tikapezeko mphamvu ndi moyo za daily from sunday to saturday so zinthu zimenezi zimayenera zifike poti no they are institutional what time kodi timayenera kuti what time okay timayenera kukhala ndi communion ndi mulungu what is the ideal time ideal time imene no mulungu amanena kuti mumayenera kuti mukumane ndi mulungu mukhale ndi nthawi ya prayer ndi bible study is in the morning tsiku m'mamawa choyambirira cha tsiku chimayenera chikhale communion with God. Sunday to Saturday. April to March. Hello, mwandimvetsa pamenepo? Chaka ndi chaka 2025, 2026, 2027 forever nthawi inayake uh, ah, someone amene timadziwana naye ankanena kuti kunali kusadziwa chabe anapanga suggest ngati kuti pemphero inangokhazikitsidwa chifukwa cha dziko lapansi mwina kumwamba sikakhalako Um, the thing is mulungu amayenda ndi ma principle you know sometimes it's not just about the specific activity koma the principle principle ya pemphero is communion with god kulumikizana ndi mulungu communion with god will continue in heaven angels co- uh, angelo akumwamba amapanga communion ndi mulungu and amanena kuti they love communion with god

Ndi nchokhazikika ndi mmene chilili ndi mmene chi ndi how mmene timene timakhalira because timene timapanga commune ndi Mulungu poti Mulungu is a source of life and source of strength he is our life opanda Mulungu we can die literally so in order for us to continue living forever tikuyenera kuti tizipanga commune ndi atate Kumapanga communion ndi Yesu kumapanga communion ndi Atate. Atate we commune with him mu pemphero. Yesu we commune with him in the word of God because Jesus is the word. And then we receive mphamvu we receive strength so far so good kaya zikumveka write in the comment ngati zikumveka write type kunena kuti ah, zikumveka atsogoleri zikumveka so this has to become a daily activity now the mphamvu mphamvu zimene mmalandira sorry muzindikhululukira kambiri ndipeze ndikulowera ku chizungu koma i have to try my best to keep it in chichewa for you to know ma video awawa specifically ndi a Chichewa playlist ndiye kuti ndipeze ndikungoyankhulanso chizungunso is not a very good idea it I, I, the english ones are coming prayer mupemphero mumalandiramo mzimu wa mulungu mu bible study nso mumalandiramo mzimu wa mulungu That's how mmene timadzadzidwira ndi Mzimu Woyera. And the Bible limanena kunena kuti kwa Efeso Bible imanena kuti osapanga grieve the spirit eh? akuti osakhumudwitsa mzimu woyera by whom we are sealed so the holy spirit ndamene amatipanga seal Ndiye ndakuwuzani kuti through prayer and Bible study mumalandira the Holy Ghost, mumalandira Mzimu Woyera. And Mzimu Woyera ndi amene amatipanga seal. Hello? Mukuona komwe ikupita nkhaniyi? Mzimu Woyera ndi amene amatipanga seal. And yet activity yoti tilandire Mzimu Woyerayo ndi prayer and Bible study ndi imene tima that's how we receive baptism ya Mzimu Woyera. Ndiye tikunyalanyaza activity imeneyoyo, mwa njira ina tikunyalanyaza sealing. Ndi nkhani yoopsa, ndi nkhani yoopsa. Mwa njira ina tikunyalanyaza sealing. because tikunyalanyaza mzimu mzimu woyera we are nde kuti timakhala kuti ndife opelewedwa mzimu woyera if we don't commune ndi mulungu wakumwamba through prayer and bible study ndiye kuti timakhala op- timakhala destitute of the holy spirit ena ataonera kuti ati we become destitute of the holy spirit akuti like the hills of gilboa were of dew and rain akuti mapiri a ku gilboa anali anali operewera uh, uh, uh, chinyontho ndi mvula anali a dry ouma ndi akuti timakhala ngati mapiri amenewo tikakhala kuti sitikulandira mzimu woyera tikakhala kuti sitikupanga communion ndi mulungu communion with god kudzera mu prayer and bible study Unfortunately sitili mu mkalasi. Sitili mu mkalasi kuti ndikuonetseni. Hmm. I wish nganakhala kuti nditha kukupangirani illustrate. Oh, mwandipatsa idea. Mwandipatsa idea. Mwandipatsa idea. Ah. Mwandipatsa mwandipatsa nzeru kwambiri. Kwambiritu. Mwandipatsa nzeru ndekuti wiki ya mawa o ma- tingoti ma, ma, ma, ma, ma monologue akubwerawa ena ena tizikhala tika- tikakhale tigule whiteboard tikhale ndi board yoti tizitha kulemba nkumafotokozerana tikalowa mkachisi tikalowa mu chipinda cho patulika osati chopatulikitsitsa koma chopatulika choyambirira ichi eti mukangoti mwalowa munali ma items atatu wangolowa kumatsogolo kwako ndiye kuti kunali altar of incense and i'm about to talk about the altar ndikamba pompano za altar then kumanja kwakeku kunali tebulo ya ya shewbread ya mkate makhala ma, ma stack uh, uku sikisi kukhala ngati uku sikisi then ndekuti kumanzere kumakhalano candlestick ya imene imaunikira imapereka light ya makandulo malampu okwana 7 now baibulo limanena kuti thy way o god njira yanu ili mu kachisi muli ndi verse imeneyo njira yanu ili mkachisi mwa njira ina njira Kachisi ndi blueprint, ndi map a mmene timayenera kumakhalira. Ndiye ma what God did, Mulungu ndi o, God is a very beautiful teacher, tisaname. Oh, ine ndima- ndimachita kudziwa kuperewera ndikamaphunzitsa kuti koma ndikufotokozadi bwinobwino kuti anthu amvetsetse. Koma God is, is a very beautiful teacher, amafotokoza mo- momveka bwino lomwe. M'malo mongolemba kunena kuti izizi ndi zimene zili ngodya za moyo wa chikhristu, anakathatu kungolemba Mulungu kuti a prayer, bible study, utumiki, fasting, a hygiene, chifukwa zonsezi ndutchu- ndutchula zonsezi zili mu sanctuary. Zonsezi ndikuzitchula apapazi zili mu sanctuary. Hygiene. zina ndi chani and state of the dead anakatha kungozitchula list koma what he did mulungu anena kuti ah, no, no, no, m'malo moti ndingoziuza ndingozitchula ngati list ya zinthu ngodya za chikhristu za moyo wa chikhristu m'malo moti ndingozitchula ngati list what he did anaziika in eh, ma items anatenga zinthu za solid chinthu chija ndi kuchiika in an item ndi kuchikhazika mu sanctuary muja ine I believe that is a better way much much better way njira yabwino kwambiri yotiphunzitsira kuti visually tizichiona chi item chija nkudziwa chimene chikutanthauza kapena chimene chikuyimirira chi item chija komanso chifukwa choti ndi chi item for example ngati chi desk ndikunena kuti chili apapachi eti, chi desk ichi kuti no chifukwa choti ndi chi item chima chimangopereka feeling ina yake kwa ophunzira kwa munthu amene aku- ophunzirayo kwa student kuti no it, it, it chima chimapereka solidity chikundisowa chizungu chake chichewa chake kuti ndinene kuti bwanji kuti chimapereka kulema, kulemera kukhuthala kwina m'malo mongolemba kuti prayer koma ukachipanga itemize ndikukuonetsa kukuonetsa chi, chi item kuti ichichi chikuyimirira prayer ndiye chimakhuthalitsa chimakhuthalitsa chimakhuthalitsa chinthucho kuchipangitsa chikhale cholemera So chi altar of incense chijacho so incense imaimirira mapemphero amene akupita kumwamba. So that altar of incense it represents prayer. Ku Revelation tikawerenga amanena kuti the prayers of the saints. The prayers of the saints. Ku the altar of incense pamene pamachoka the prayers of the saints. So ndi ndi pemphero meaning kuti Mulungu anachikhazi and anachiika ku north eti kuno ku, not ku north per se koma kuti ukamalowa chimakhala chili kutsogolo kwako that's what i mean by north kuti chili kutsogolo kwako very important Ah, that's number one kenako ku right uku nkudzaika no shewbread mawu a mulungu bread yesu anena kuti ndine mkate i am the bread of life amatanthauza mawu a mulungu that's the bread then ku left uku kuli cha ministry kapena kuti living kupanga kupanga testify kupanga give light to the world that's why pali ma seven candlesticks kupanga minister kwa munthu wina izizi ndiye ngodya zitatu za moyo wa chikhristu koma ine apapa ndikufotokoza kaye za the twin institutions Chifukwa ma twin awawa prayer and bible study ndi amene amapangitsano kuti ukapange chachitatuchi. Hello? Chachitatuchi sungapite, sungayambire chachitatuchi usanapange prayer, usanapange bible study. Order yake ndiyonena kuti umayambira prayer yo, kenako bible study, Kenako, futi walandira mphamvu, ukuku walandira mphamvu ndi moyo, walandira kuwala, walandira kuunika, then you go now ku chachitatuchi kukapangano minister kwa anthu ena, kukapangano bless anthu ena. Pamene wadzadzidwano ndi moyo, wadzadzidwano ndi mzimu woyera. so mu sanctuary bible imanena kuti thy way o god njira yanu atate ili mu sanctuary so mu sanctuary mwa njira ina tikukamba za institutionalizing prayer and bible study mwa njira ina through kudzera mukachisi muja abale ndi alongo mulungu adapanga institutionalize prayer and bible study anazikhazika mu sanctuary muja that's why sanangolemba kuti iyi ndi prayer iyi ndi bible study aa chinakapepuka even kwa ineyo chinakapepuka koma anachiyika as an item ndi kuchikhazika solidly mu holy place muja kuziyika as ma item kukuonetsani kunena kuti this is these items zimene chikuyimiriracho ndi chokhuthala ndi chokhuthala mwa mtundu umenewu okay uh, somehow okay somehow okay somehow battery yanga ya ya drainer I think ndimayuza brightness ndimayuza brightness wa wambiri nde yadrena mwachangu ndisanamalize nde what we'll do is ikafika pena pake kuti no sinamalize tisamukapo apa tipita tipita pa charger tisamukako tipita pa charger ngati sindikhala nditamaliza so um, these things mulungu anazipanga institutionalize that's what i was trying to say Th- kudz- kudzera mu sanctuary mulungu anazipanga institutionalize prayer bible study ndi zina ndi zina koma lero sitikamba zina ndi zinazo lero tikamba za pemphero ndi bible study nanena kuti tiwerenga nkhani ya altar nkhani ya altar ndimanena kuti ndifotokozerapo pang'ono kupanga institutionalize prayer and bible study what am i trying to say ndikufuna nditanthauze zonena kuti no you and me tikuyenera kupanga institutionalize zifike ponena kuti no this activity izi sichoti chimangobwera modzidzimutsa moyo mwanu kapena kungobwera ah, mwa apo ndi apo aa ndi chinthu chokhazikika tiro liti chimachitika every day is a habit oh zikomo kwambiri it's a life style imafuna zimafunika zifika ponena kuti no communion ndi mulungu kulumikizana ndi mulungu zifike potino these things are life styles lifestyle ndi mmene umakhalira iweyo basi ndi part of life Au- let me give you more examples for me for you to understand mulungu wangondipasa more inspiration zina zake kuti ndaziganiza ndeza ndakumbukanso apapa Muka- munyumba mwanu munena mupeza zonena kuti no there are say for example munyumba mwanu kuli shower shower ija ndi institution monga ya bafa bafa a shower institution is for, for there is kuti no anthu a- akazitani a hygiene anthu ameneyu azikasambako thats institution yokhazikika and m- mmachita kuipasa chipinda chake cha special ndi ma items ake a special kuti no, this is for showering kuti no anthu azipanga shower as to keep the body clean then kumatha kumakhala eh, eh, eh, a toilet for kuti no to kuti anthu azitha kuzithandiza kumene kuja then kumakhala a kitchen kitchen is another institution mu nyumba mwanu muja kuti no yokhazikikhaziki mmachita kuipatsa chipinda chake cha special kumatokhala stove kumatokhala mbaula kumatokhala zosiyanasiyana zophikira ziwiya chanchani maspice michere shuga cha- honey zimapezeka kuti mu that institution ya cooking and dining that's an institution mnyumba mwanu then pali sitting room imene umaisi- umai- umaipanga reserve for ku- ah, kulandira alendo pochezera you know popangira commune as a family you know kampoonera television yanu that's an institution that's what i'm trying to say kunena kuti anthu ambiri mmene tinakulira mmene mmene tina because ndife okugwa tinagwa Yema ndikaye pang'ono. Okay. Tisamukire ngai moto. Ikone kuti brother yanga ikudrera mwa changu changu. I don't know kuti why it is happening like that. So what we'll do, we'll move. We'll move uh, and we'll continue talking ili pa charger. I don't really understand kuti